munadutsa mu mavuto otani prior to kunali mavuto ndithu si ambiri amene amadziwa kuti pa Chichiripa ndagonagonapo seven times seven times kubwera kuzandimanga ku- nyumba yanga ili ku ili ku Naperi yeah kubwera kumene kuja kudzanditenga ta- ta- tauzidwa kuti tizakumangeni ah, chifukwa chake nchani of course eh, malemu ngwazi anapanga msonkhano ku Balaka yeah Msonkhano umenewo ndiye ananena kuti kulikonse kumene mupeza Bakili Muluzi eh, mgwire. Ah, eh, ndiye ine eh, so ndati ngati kuli kugwira ndiye kuti atipanga chani ndiye nyumba ya high commissioner ya british high commissioner anali ndi nyumba ku nyambadwe Yeah. i think inali cottage Okay. ndiye anzanga anandichita kuti "Ih, koma inu mene zinthu zikumvekeramu bwanji mukabisale ndiye nakabisala kumeneko masiku atatu akundifunafuna kubwera mpaka ku- ku- ku- kunyumba ku- ku- imene ndimakhala ku Naperi kufunafuna mchipinda mwina muliponse kubwera mpaka kusiringo Ah, mpaka kusiringo? kuti mwina ndabisala mmenemo e, anapita kumudzi mayanga alipo katsegule kumene kuja mwana wanu ali kuti anzanga amene ndimadziwana nawo uyendo wa Rolf Patel mm. Edward Bwanali ndi ena otere kupita mmanyumba mwawo ali kuti ali kuti ali kuti ulendo wa Dumbo Lemani nyumba yawo ili ya ku Chileka uko mm -hmm. pitani kumene kuja so sananipeze ndiye loya wanga nthawi imeneyo a Chizumila ndati Chizumila nawo mm. mm. eh, ndiye anakanga ndiye ananena kuti koma tingozipereka ndinachoka choncho ndithu madzulo kuli bii mm. in a tinted car mm -hmm. ya Chizumila mm. kubwera pa chichiri eh, polisi pa ndiye atandiona oh, si uyu eh, mmange tiye manga unyolo mm. ah, munali kuti aa si ndinali konkuno Malawi momuno ngati ndatuluka ngati mm. ndinali momuno so ah, basi tauzidwa kuti poti kwada ndiye tikakusungani ku Chichiri ndiye maulendo a ku Chichiriwa anakhala ndithu pafupifupi kunditulutsa kupita kunditulutsa ndikupita so ndi ndi s- ulendo umene unali ovuta mukumbukiranso malemu chakufa chihana anamangidwa zaka ziwiri two years imprisonment nkhani yake inali nkhani yofunsa matipate si ine ndekha anthu ambiri anamwalira Na- anamangidwa inuyo matipate munakamvera kuti kuti mwafuna Awu, amene achangasi ndiye anyamata pataundi pano osalekera kumachenjera kuti tiziziwa kuti kuti kunja kulinji
nanga kunalibe tv ndiye mma- mmadziwa bwanji kuti Timayenda. kuli kanyama kotchedwa Ti- kamatipate timayenda amene ineyo ngati munthu wa business Ehe. Eh, ndimayenda kuchoka pano ndipita ku zambia ndichoka ku zambia pita ku botswana pita ku botswana ndipita ku- ndi- ndimayenda so timaona kuti ah, koma mmene mayiko anzathu akuyendera ifenso titakhala nawo mm-hmm. nanga si ena amati matipate ndi nkhondo yeah. koma sinali nkhondo okay. eh, inali kungowaopseza anthu kuti mm. eh, mwina asavotere matipate so matipate tinaifera kuti democracy ndiyofunika kwambiri you can't replace democracy mm. you cannot mm. eh, wina andiuze kuti apart from democracy ndi chani chimene chabwino chimene chingakhalepo it's, it's democracy
ndiye ndi support ya mtundu wanji imene munalandira because ku- ku- kukhala kufuna kukhala president nthawi ya chipani chimodzi it was not easy no and you- as you have rightly said you went through hell koma what gave you the motivation kuti tipangabe zimenezi ngakhale mavuto analipo Po- poyamba eh, tinayamba underground Oh. Eh, nanga si nthawi imene Zachibisibisi. yeah, nthawi imeneyo kunalibe zipani zambiri Okay. eh, dr Kahumbe anali ndi eh, chipatala chawo i think ku sunnyside uko. Okay. ndiye timapita kumene kuja ng- ng- ngati tikudwala malaria kuti anyamata inutu mwina simukudziwa anyamata lerolo chonchi mangoti apo mwina kunali Izo- cha- zoona, eh. eh, zoona. ndiye timapita kumene kuja you know, you know, ngati kuti aliyense uno, so ama- o- kuti nonsenu mudwala malaria anthu ten Eh, so tikanakumanira kuti okay ndiye timakumana kumene kuja ngati tapita kuchipatala ndiye mwati yayi zinthu zi- ziyenera kusintha ndiye timampeza mmodzi mmodzi okay eya mmodzi mmodzi mmodzi mmodzi ndiye tiku- tinali ni chigulu oh eh, tinali chigulu komanso china chimene chinatithandiza ndi pastoral letter ya katolika ija okay imene inadzudzula kuti hayi mmene zikuyendera zinthu zinthu m'dziko muno Yeah. sizikuyenda bwino inatipasa ife mphamvu osalephera kuti pamene mukumana mwachibisi choncho enanso mabetrayer O- o- kwambiri kwambiri kwambiri Ah, kwambiri pana- ana- iya timapita kwina tikampeza munthu kuti ah, kuti mukuziona bwanji iya iya iya, zinthu zili bwino kopi ndiye timamusiya Amene timamusiya? Eh, timamusiya kuti Eh. ah, awa atimangitsa mm. even kumangidwa kwa ineko uh -huh. alipo amene anakanena oh. hey, eh, kuti oh, bakili ndi anzachetu akupanga izi yeah. apanga izi apanga izi apanga izi so anthu amenewo mutadzakhala president ndimafuna ndidziwe kuti muna munachita munaona muna bwanji where did you get the forgiveness no ifeyo ena anthu amene anakuchitani chipongwe zoona yeah.
koma ine si munthu amene ndimafuna kubweza chipongwe no Eti? no no no no moyo wanga yeah. uh, I, I believe in inclusiveness yeah kotero kuti chifukwa timamenyera nkhani ya matipate so matipate simatanthauza kuti munthu ngati sali ndiwe ndiye kuti basi e, umuzonde apanga chotani u- u- alipo anthu ambiri amene akuchitani chipongwe pa pa moyo wanu. zoona zoona Kwa- koma M- mu- mukakumana nawo eh, amabwera kuno zamwa tea ayi msatani oh yes amabwera kuno kubwera pageti pa ndiri pano manizo kona anabwera Yeah. so iz- izo ndi chi- chi- u- ndiye umunthuwo yeah komanso ndiye utsogoleri Okay. eh, utsogoleri sumayang'ana kuti eh, ojeni eh, anandipanga chakuti ndiye uzikumbukirabe mpaka zaka zonsezi Ah. iwe ndiye ukhala kapolotu wa anthu that's right yeah eh?
that's right so ti- ti- tima- timacheza Mu- nawo. mudazipeza kuti ndalama zo- zopangira zimenezi ifeyo amene tinayamba ndithu sitinalandire khobiri lililonse lochokera kunja Sauli- sauli azungu akakuti bizinesi. ayi Ndalama. ndithu ayi ndithu

timayenda tikafuna kupita kunja first class nthawi imene ija kuli first class ndege eh? Ni zoona. Eh, first class ku- ku- basi first class kupita kupita ku England first class Yeah. yes ndiye kunali ndithu anzanga angapo amene anali a business ndi a late Makhumula okay. Patrick Mbewe Yeah. you know tonsefe and maloya amene analipo nthawi imeneyo anali anthu amene amapanga timakobiri tawo okay. timachita contribute Oh. Eh, of course contribution yambiri imachokera kwa munthu amene amatsogolera chinthucho Okay. eh, kuti nanga si uli ndiwe mtsogoleri so, so right from the beginning munadziwika kuti mtsogoleri mukhala ndinu kapena anachita kusankha? anachita kundisankha Oh, oh. China- koma adadzaona kuti kodi amene ali ndalama ndani Ah, mwina- Choncho kuti azikhala mkathumba. well i don't know Chi- chifukwa tika- tikatero ndiye mwina si- sipatso anthu amene alibe khobiri sazakhala atsogoleri mm. koma kunafunika kuti ndithu mpaka ukhale ndi ma resources mm. nanga timayendatu pano even kuchita hire ndege kupita mpaka ku Karonga oh. ndikukapanga msonkhano ndikukabwera oh. yeah, so anthu amati akuna ndo anyamata amenewa bwanji mm. nthawi imeneyo after referendum that is That's right. yeah, after referendum yeah.
timayenda ndithu from Nsanje to Chitipa you know kenaka chipani chija cha chimodzi chija chinadzakulolani no kuti mukhoza kuchita- after referendum Yeah.
ndiye tinadzalembetsa okay kuti o tsopano anthu aliyense atsono kuyamba zipani Yeah. ndiye kunazabwera zipani zingapo um, udf nthawi imene tili underground tinayitchula kuti dpp no, no, no, no, sorry, UD, udp Okay, eh? okay. united democratic party okay nde tili underground kuti akangomva izi atimanga nazo nde tinazasintha okay kuti ikhale front eh, eh, front okay.
yoti united democratic front yeah. uh, so that, that is after referendum nde chinayamba chipani chija nde we had a lot of support mm. a lot of throughout the country tinayenda madera osiyana siyana to garner support
mumayikumbukira bwanji nthawi imene munakhala president tho- those 10 years amati kuti nanga si zinali chaka zaka zoyamba kuti tilowe ma eh, democracy Yeah. nthawi imene kuli chipani chimodzi ndiye tabwera mu democracy the challenge imene alipo tsopano the expectations ya Amalawi Yeah. eh, was very very high chifukwa mwina Amalawi amaganiza kuti mwina ndalama zingochokera kumwamba kugwera pansi aliyense basi azipanga zimene akufuna so they said no A democracy ya multi-party requires to be responsible. Yeah. We must have responsibility uh, ngati Amalawi. Komanso ndiye tinayamba tsopano kui- kuika ma institutions ku- to support the democracy. Mabungwe amene mumamva lero lerolo mupeza kuti pali 814 mabungwe uh, aufulu wa anthu m'Malawi muno. kunalibe zimenezo yayi we Kunalibe. had to put them in place ombudsman human rights commission zonsezo separation of powers Yeah. between parliament executive and judiciary zonsezo zabwera chifukwa cha multi-party okay ndiye kotero kuti it was a challenge um, and then of course chifukwa chakuti madonors anasiya kuthandiza malawi Yeah. kusatipatsa ndalama so we had to make sure kuti economy yathunso iziyenda bwino yeah. eh, ndimamva ena amanena kuti nthawi ya udf you know, akanena economy siimayenda bwino ndimati akayang'ane mafiga chifukwa mmene timasiya ine ndimachoka pa mpando wa president the inflation inali below 9 percent okay. alright yeah. 9 percent mm. eh, ma interest rates zonse zimene muzikayang'ana kuti kodi zinali bwanji komanso tinachita embark nkhani yoti um, madonors atikhululukire ngongole yeah. that, that process tinayamba ndifeyo okay. alright, two years yeah. you know, madonors kuwauza kuti mmene economy ililimu tithandizeni kuti muchotse ngongoleyi mmene amabwera late bingu ndiye kuti process imene itayamba mm. eh? mm. eh, anangotsirizira kuti sono madonors ata uh, atikhululukire ngongole Okay. so tu- tu- kuyankha funso lanu ma challenges analipo ambiri ena amanena kuti that decade we lost it ena anyamata achi- achipongwe Si- sizoona Sizoona. It- it- it- ndi- ndiye ndiye mbadwo wawo umene ndikunenawo Okay. osati izi umene sakudziwa I- Yeah. i think ndi bwino kuti anthu azikhala ndi chidwi kudziwa history za dziko lino mm. chifukwa mukapanda kukhala ndi history kuti muidziwe kuti kuti tikuchokera kuti yeah. ndipo tikupita kuti it means kuti you are ignorant eh? anthu amanena choncho it means they ignorant sakuziwa kuti inuyo ndi amene munagulitsa makampani amene anali a boma chani that's, how, that's why they say it, it, it, was, it was a lost decade chimene sakudziwa kuti nthawi imeneyi tinali under structural adjustment program okay. ya world bank and imf okay. maiko onse zambia mozambique malawi you know, botswana and under structural adjustment program their thinking was and, and i also believe it yeah. boma silimapanga business okay. ntchito ya boma sikupanga business yeah. okay koma to create atmosphere yoti anthu azaza azipanga business okay. oh? so madonors ananena kuti you cannot run my business as a government eh, bu- bu- a- a- ndalama zingopita izi si- chifukwa these are not private sectors Yeah. so eh, amene amanena choncho ndikuti sakuziwa sakuziwa privatization commission pitani mukafunse kuti chinachitika ndi chani nthawi imeneyoyo kunali requirement ya imf of course tinayesesa monga mwachitsanzo admarc yeah. we resisted kuti no admarc ndi organization ya, ya anthu amidzi mm. ndiye sitingagulitse kwa, kwa munthu mmodzi mm. so up to now i think admarc is there Yeah. ngati ngati ngati kuti mwina kaendelera i don't know ilipobe Uh, with Ilipobe. Ilipobe. So that's fine. But uh, we, we resisted on that one. koma the other small companies ena macholo brown and capital brown mm. capital was, the, was a, a private company yeah. isina yaboma ndi yeah. ma organizations ena mm. yes uyu malawi eya malawi idalipobe oh, mene mene machoka ndikuuluka dc7 okay. yes okay. no, i think it was afterwards mm. government decided to um, you know kuti eya malawi I think at that time either we should be privatized mm. or uh, chifukwa kunalibe ndalama pokhala president woyamba wa democracy kunalibe sukulu imene mapresident ma amapita kukaphunzira upangire mumautenga kuti eh, ineyo I, i think ndinene kuti thanks to the late dr banda

ena ananena kuti inali yapainiya iyayi sinali yapainiya Okay. there was the, the danish amene anamanga technical school imeneyi it's Yeah. a college Yeah. ndinali principal ndinatenga mala anzungu imene kuja ndiye i don't know how the late dr banda knew kuti i was there Yeah. and coming from machinga the eastern region nthawi imeneyo machinga ili kasupe Yeah. ndiye anandichita nominate ngazi mp oh. kwa machinga yonse okay. nthawi imeneyoyo chifukwa ma MP anali ochepa kwambiri oh. yeah, so I became member of parliament ndikudzabwera kuzakhala deputy minister kuzakhala mini- nduna ya maphunziro nduna ya transport and communication Under secretary- Kamuzu Banda.
yes, Okay. yes, Okay. yes, yes, you know and I was below, below 30 okay. eh, yeah. ndili mwana ndithu ndiye okay. funso lanulo imene ija inali ngati training ya ine okay. eh, chifukwa anyamata amasiku ano mangoti kungokhala mps mwezi omwewo mufuna kukhala president I, I mean how Zona. how eh, let's face it eh, kwa zona eh, yeah.
so ndinapita ndi ndithu ma ladders ambirimbiri mm. eh, imene ija inali ngati ndithu school yabwino yeah. yoti ndimaziwa kuti kodi memorandum imakhala bwanji okay. eh, kodi boma kayendesedwe ka boma kamakhala bwanji mm. eh, so that's why we had the, the first cabinet eh? very experienced cabinet no, okay. the late aleke bandas mm. the harry thomson mm. ndani anali m'menemo so it, it was really eh, kuphunzira kumene ndinaphunzira mm. eh, kuti ndani ndi experience imeneyo mm. palibe munthu amapita ku sukulu kuti akhale president koma ayenera kukhala ndi at least some experience yeah. you know kuti anthu umakhala nawo bwanji ine ndakulira mmidzi ndakulira ndirande'mo Kodi mwakulira ndirande? Ah, ah, mnyamata ndirande'mo kumatope kuti Achifukwa chake njira mumazidziwa bwinobwino njira. ndikati kukulondolera njira
Eh. so uh, oyenera kudziwana kudziwa, kudzi- kudziwana ndi anthu Yeah. komanso kudziwa mmene umakhalira kuti anthu umakhala nawo bwanji Yeah. eh, That was my next question kuti kodi papita zaka zambiri chi- chi- chichokereni pa pa mpando koma anthu amakukumbukiranibe kodi munawatani amalawi kuti u- chinsinsi chanu nchotani Eh, nzoona eti ine ine ndimatha ndili president Iye. kuyenda munthu kukuuzani mwaima panjira Ah, driver taimani oho taima taima ndamuona brian banda apa ndipatse moni kuima convoy yonseyi ndikumpatsa munthu moni ah, muli bwanji kumudzi kuli bwanji ana ali bwanji Envelope nso kumusiyira. Iyo, iyo, iyo, osapepera kwa kaya.
acheya amakonda mainfo Iyo, iyo, kwambiri ah, anthu ena amaganiza kuti akuti ndili ndi printer yamakobiri Oye, nyumba apo.
ndimangoita print ndiye Ah, basi yes, yes, ndazo- yes, ah, yes, you know. yes, yes.

mm. the difference between kusiyana kwa anthu munthu anthu olemera ndi anthu munthu osauka the gap is yeah. very huge. Yeah. i'm worried yeah. about yeah. That. Uh, yeah. we need to do something yeah. to bring i'm not saying kuti munthu ukampatsa 10000 5000 kuti munthu koma ndinu munthu wopereka timapereka ndithu Ati ndi- kuthandiza ndi chibadwa chanu basi kuthandiza basi kuthandiza ndi chibadwa chanu basi nanga uti waona munthu woneka kuti mukudziwana ndi anthu Yeah. ndiye wakomana nawo munthu ali kodi anthu pamavuto amabwerabe uh, ku, ku bca kuno ku- kudzapempha thandizo mpaka lero ayi adakakuvutitsani yeah no no no yeah, yeah. Akadoko- no akadoko- chithandizo chithandizo sumakalamba nacho kuti uyu wakalamba Oh. nacho Iyayi. ine ndimanena kuti ayi koma af- af- afoma president tasiyeni apume please Am- Ayi. amabwerabe tithandizeni ndithandizeni ma school fees Mpaka lero? mpaka lero adakabwerabe Eh, anyamata anga akudziwa so timayesetsa kuthandizapo nanga si kuthandiza ndi chibadwire cha munthu Eh, sungankankhe munthu Yeah. no To- talking coming back to democracy Ndi zinthu ziti zimene mukhoza kuloza kunena kuti chifukwa cha ulamuliro wanga amalawitu musaiwale muli ndi izi osati kukumbayi koma facts chifukwa cha democracy tidalandira izi tidalandira izi what, what comes to your mind poyamba ufulu umene amalawi ali nawo eti right? oh yes nthawi imeneyo anthu akhoza kukutsoka mkamwa A- atola nkhani ngati inu Eh. simunathe kubwera kuno kudzamufunsa president mwachitsanzo kuti muzifunsa mafunso ngati amenewawa eh, ena critical questions Zoona. Osatheka. Osatheka. lero at- atola nkhani ali ndi ufulu olemba zimene of course factual zimene ayenera kuti akali ndi ufulu olemba ma organizations ena wa- ambiri ndanena aja maufulu oyambitsa zipani mdziko muno Yeah. Ah, ah, zimenezozo i think aliyense ayenera kuti yani ah, ah, a Bakili Muluzi ndanzawo anatipasa china chacho komanso let's look at maphunziro mdziko muno yeah ena amati nkuti ayi eh, maphunziro aulere free primary education malawi mwina sinali yabwino no nthawi imeneija chiwerengero cha anthu amene samapita ku sukulu chinali chachikulu kwambiri E, ndikumbukira titangoyamba maphunziro a ulerewo 1994 namba ya ana amene amapita ku sukulu inali 1.9 million titangoyamba maphunziro a ulere chiwerengero cha ana opita ku sukulu chinazafika 3.8 million just overnight Yeah. all right i mean that's a great achievement yoti aliyense lero tikayang'ana level ya anthu ophunzira pokuti akudziwa kulima kulemba ndi kuwerenga is almost 74 percent yeah so i mean that's an achievement eh, eh, eh, MASAF malawi social action fund imene tinayambisa kuti ikhale a community driven eh, program Yeah. yachitukuko m'mamidzimu yeah of course kenako uh, atabwera ena anayithetsa i don't know where it is but it was a very good program mm. imene imathandiza anthu i had to go to the world bank that time kukapeza ndalama zoti tithandizire nkhani ya kodi mmidzimu mabridge skulu mijigo ndi misewu ti- ndalama tizipeza kuti mm. ndiye timayesetsa ndithu kuwathandiza anthu m'mamidzi anthu akuyimba kukumbukirabe eh, malawi social action fund so uh, muganiza kuti tima kapena timaiwala timakumbukira do we, do, are we is the country treasuring democracy
well mukamaona mmene zikuchitikira in a way in a way nanga si uh, tikaona maufulu amene ali nawo anthu Yeah. akamakhala monga mmene munenamo anthu ayenera kuti azi- azi- aziona beyond democracy kunali chani yeah to appreciate your question yeah. kunali chani ndi maufulu ambiri amene alipo lero kunalibe nthawi imeneyoyo mm. ndiye of course unfortunately ndimanena kawiri kawiri kuti vuto la malawi kawiri kawiri ndikuiwala munthu timatchuka ndi zing'onong'ono zoti tamuchitira munthu nkuiwala Eh, zo- zoona eh.
kuyamba kunyoza pomwe kuti "Ah, ah, inu mwayiwala nthawi yomwe Alright? kunali izi kunali izi lero kuli izi kuli izi ku- i think tizikumbukira mungananena kuti tizidziwa history Yeah. ya dziko lino Yeah. tikapanda kudziwa history we'll not appreciate what, what is happening uh, or what happened with 10 years itapitayo and the 30 years imene ta- tadutsa moyo Tu- pamene pa- pamene paku- pamakukhumudwitsani ndi democracy kuti kodi anya- anyamatawa akudziwa kumene tikuchokera what comes to your mind kuti komatu musaseweretse zinthuzi ndi pati pamene pama- pa- nthawi zina pamakukhumudwitsa kuti "Ah, koma anyamata inu mukanadziwa kumene tikuchokera democracy imene mukuiseweretsayo
ndipo ineyo ndichita emphasize nkhani imeneyo kuti tikapanda kusewera eh, anthu akapanda ku- ku- ku- kudziwa kumene tikuchokera yeah eh, we may be saying ah, mwina chifukwa ena mpaka lero amanena kuti "Ah, mwina dictatorship is better Eh, na- ndamva ena amayankhula chonchoyo Are you sure? Are you sure? Then you don't know. That's why I'm saying kuti nthawi zina kudziwa history eh, Brian, uh, I think it's very very important kuti kuti what happened who participated in that and who did what tikatero choncho I think we will respect others yeah chifukwa mwina mwache i mean like you, you said uh, yeah, nthawi ya udf it was a, a, a lost decade ena amanena kuti ah, akadachoka a Kamuzu akadabwera a Bingu kulanga Oh, oh, kumanga kulanga oh, kuti oh, oh. kulanga kuti kuti ino yose munachite kanthu Oh, oh, no no no mungananena kuti kunali matatoasi eh? anthu anthu a- a- a- amene ali achikulire lero Yeah. akudziwa zimene ndikutanthauza Yeah. eh, kuti zinali ko- zovuta kwambiri I mean, why did we have to go to the referendum? Mm. Kufunsa kuti kodi mufuna matipate kapena kukhala chipani chimodzi. Anthu ndikudzipereka kumachita spend ndalama zawo kumayenda kuwauza anthu kuti no, no, no, democracy is better yeah. than one, one mm. party mm. so ndi chinthu chimene ineyo ndifunse mtundu wa Malawi kuti tisaiwale kumene tikuchokera mm. and kusaiwala kumene tikuchokera tichita appreciate yeah. kuti kuti ntchito imene anagwira anthu ena ndi yotani yeah. so um, I, unfortunately pamakhala anthu ena ndithu mpaka lero amene amaganiza mwina Yeah. mo- moti kapena d- democracy sikanakhalapo no nanga maufulu amene alipo lerowa yeah. then munaphunziranso ku, kulemekeza kuti nthawi yanga yakwana ndiwapatsenso ena uh, munasinthana ndi ndi malemu uh, Bingu. Mm. Idali, how, how do you describe that change?
Well, it, it, it was necessary. Munkadziwa kuti ndidzabwerera kumudzi. Ndinkadziwa ndithu. Okay. Um, I mean, look, the constitution says 10 years.
koma panamveka kamphekesera kuti munkafuna haya zimene sindinanene inetu ya you know pamakhala ndithu uh,

inu simunanene ku- ku- mukananena pomwepo pa, pa msonkhano kuti iyayaya kaya inu a Dumbo Lemani kaya ndani zimenezo zisiyeni ndimaitana kumbali kuti kuti nkhani imene timukambayi Ehe. i- i- ititengera kuti okay eh? malamulo ndi awo Okay. chifukwa chake itapita ku parliament and ndi i think panali ma three vo- votes Yeah. eh, three votes Yeah. out of the 193 members of parliament kunapezeka kuti ma mp awiri atatu tsonga Yeah. ananena kuti yayi sapereka zimene zina kuti no zisiyeni izizi tiyeni tipitirizeni Zoona. eh? mm. uh, ule- uh, abingu ndinachita identify in 002 even before 004 okay eh? Yeah. nditaona kuti history ya dziko lino tachoka ku eh, nthawi imene tinalandira ufulu wa dziko lino yeah under the late Kamuzu Banda ndikudzabwera after 30 years kunabwera democracy what we needed now is economic transformation i see alright Yeah. because eh, nanga si tachoka uku tafika apa Yeah. yeah. tikufuna chani sopano zoona eh. democracy tili nayo Ehe. ufulu talandira Yeah. koma tiye timenyane nkhani ya nkhani ya u- u- umphawi wa dziko la malawi ndi late bingu was an economist eh? Eh, tinakhala nawo ku comesa nthawi imene ija ali secretary general ndinawadziwira kumeneko ndinangoti kapena awa atitsogolera pa nkhani ya chumayi Okay. kwenikweni sinali nkhani ya ndale Yeah. koma inali nkhani ya chumayi Oho.
so then anadzapezeka kuti awina kenako mwayambana Well, I don't want to go through that, but Yeah. I was very surprised. Very surprised Eti? because the uh, UDF inadzipereka kuwachita support kwambiri you know, people lost uh,

ninenso ndakuthandiza Eh, zo- zoona N- n- no ndakuthandiza no no no no Ndi- ndiphetsa ndekha chomwecho walo mama amene sina- amanena ndi anthu ulendo wa akachimbwinda ku- akachimbwinda Eh, kulilongwe zoona eh. Eh, koma eh, si- si palinalibe chifukwa chilichonse between me personally ndi a late Bingu ndi amene anali ndi chifukwa kapena achabwino timwenekaye kati mwana mwadzi kati mwana kati ndiye munalemba book democracy with a price Zoona, zoona, zoona. munali chani mmene muja Eh, muliwerenge bukulotu muliwerenge koma ndinena motere eh, ndinaona kuti ndichita rekodi what we went through nthawi ya matipate eh, ino imene timamenyera ufuluyi yeah and nthawi imeneyoyo sikanatheka kuti mapikicha ngati akanyama chiume mm. achipembere orton chirwa kuti ungaonese penake munyuzipepala oh. after all newspaper sinalipo imodzi yanu eh, inalipo imodzi mm. so muona kuti zithunzi zimene zili mmenemo okay timaonetsa kumene tikuchokera kuti analipo enanso amene anayesera kuti ya zimene zikuyenderamo i think timange motero ndiye tikuchita recording so imene momo zimene ndikunena zija kuti mamangidwamangidwa Okay. anthu ena kuphedwa Yeah. eh, mwa- mwachisanzo nangasiyana ndipo anthu ena amene eh, anazipereka mumaofesi mu Yeah. you know mapastor not a pastor letter but madocuments ena amene amakhala nawo Yeah. onena kuti ya zinthu ziyenera kusintha so zimene zili mene mombupomo okay mutaliwerenga muona kuti o kuti kunali zotero kunali zotero and the idea of that book was kuti ana athu ma primary school mwina ma secondary school aziliwerenga mm. unfortunately tinangochita eh, print kamodzi eh, kenako uh, tabwera of course the other government mm. uh, anaganiza kuti mwina sisapitirira koma linali buku labwino kwambiri so panopa uh, akusamalani bwanji aboma
you see the act eh, i, imatchula za kuti ukapuma yeah. akupatsa chakuti mwachitsanzo mm -hmm. uh, eh, tinene ukanena asilikaliwa yeah.
eh, munawo okwanira well tinawo okwanira koma okwanira in the sense mungamaone malo angawo eh, yeah. chinyumba chicho hiyayi nangati kana tani bwino ukakakhala muchikombe ngati kumdirande kuti mmene amakhalira kale Ezona, kwathu ezona. eh kulije kumudzi no um eh, eh, constitution yo tsiwenera maganizo kuti kapena eh, kuti aboma kuti akusamalani it's the responsibility ya boma okay malinga ndi act imeneyo Yeah. kuti apereke mwachisanzo petrol of course si mwezi uliwonse timalandira nthawi zina nthawi zina amaduphitsa kwambiri mbiri kwambiri mbiri ndimachita kugula ndekha Eh, ne- tima- ndimamvetsetsa malinga economy ili imene ilili Okay. Eh, so mwina ma- maulendo kuti wadwala mwina atha kulipira kupita kuchipatala Yeah. Eh, zimenezo zilipo maholidaynso Ine sinapita pa holiday koma ah, simunena kupita holiday Eh, ehe um, uh, 15 days kuti kuti koma kuona kuti ndichita kupita 15 days masiku 15 days is nothing eh, you fly for two hours two, hou- two, two days almost to go to america eh, ukamabwera another two days 15 days yatha Ya- yatha. eh. Okay. so ya anena kuti akupatse nyumba ndiye anandipatsa nyumba ku area 9 okay nthawi imeneyo Yeah. i think ya- ya late bingu nyumba imene inali yoti even mpanda panalibe Ah, ah. ndinaganza "Ei, koma bwana ndizingokhala kwathu kuno ujeni ku BCA ko Eh, eh, kusamalako kulipo koma pali magaps ambiri Pali magaps Eh, ambiri. malingana ndi- ya. magalimoto anakupatsani oyendera Eh, koma ena mukaona panja apa ndi anga eh, dzilombo dzi- dzilombo dzili pa eh, chati imene- except one eh, andipasa chaka chathachi, oh oh Eh, so nthawi yosiyana nawo anandipatsa ndi galimoto ya anandipasa eh, prado i think mpaka lero idakali ku idakali ku garaja sina- si- eh, sanaombole eh, so ndili ndi galimoto imodzi imene anapereka bomawo

amawamangira chi mansion nyumba powalemekeza kuti ayi muna- muna- munatumikira dziko lino eh, even kuti president wafa mkazi wache amamumangirabe nyumba uli ndi a Mwanawasa mpaka lero nyumba eh, is under construction eh, ndi ena amene anamwalira aja ndani onse akuwamangira nyumba kuno kumene kunoko kulibe ah, nyumba imene ija imakhala yawo even after kuti eh, mayiwo amwalira Yeah. amasiyira ana yeah so pali zambiri zimene tiyenera kuti aphunzire chakudya ife sitimalandira chakudya kuno ndimagula chakudya changa Ko- boma silikupatsani chakudya no samapereka zimenezo but in zambia ndiye amawapatsa mavocha kuti akatenge chakudya ku ku shopu Yeah. Shoprite kaya kuti Yeah. zimene ufuna ndiye akuvomerezanso aku opc kuti a pali ma gaps okay. mu act yeah. eh, ofuna kuti zikonzedwe ndithu kuti mm. at least ma former president asamalidwe you know inu mukali chintchito ichi kwambiri oh ndiye even to to get this interview yandibwera nthawi yakuti ndimanena kuti ine ndimanena kuti ah, kodi munthu uyu adakali akupangabe ma meeting osiyana siyana oye oh, kwambiri kwambiri kwambiri nanga tsonso

okay. ya mapresident opuma Yeah. I- is- the headquarters is in Cape, eh, pretoria okay. kuli maofesi amene kujako so we belong to that eh, eh, organization chairman ndi Chissano okay. wa Joaquim Chissano yeah. Yeah, Anzana apa- wacha. yeah, ineyo ndiye the executive member wa zimenezo Okay. ndiye timakhala ndi tima virtual meetings ozaitanize muzidzi wabwino kwambiri Oh, oh, kwa- kwambiri Isu- isu- kwambiri olitchera si munthu wamba iyayi musatero usamangondionera kapena ndithu timapewa kuchita sewetsanya uje na anthu apa ti meeting athu tikambirane bwino Yeah. bwino so ndimakumana ndi anthu ambiri tsopano maiko ena ama ma former presidents amagwiritsa ntchito Uh, what would you say mwina panopa mwina ndi a Chakwerawa zikuoneka ngati kuti mukhala nawo bwino chichokereni mwakhala bwanji ndi maboma amene akhala mm, uh, ndinganene kuti of course posachedwapa pa nkhani ya cyclone yeah.
anatiitana mapresidents onse opuma kuti mm. tithandizepo chifukwa kunali that was a disaster yeah. it was a, a national tragedy mm. uh, yoti I, we all are, you know, very concerned yeah.
kuti anthu athu tiathandiza bwanji eh, muchilobwemu mm. you know, mphalombemu you know, ku Nsanje chikwawa kuna even, even my own home area in machinga mm. you know, areas like kwa Chikweo kuja kunali mavuto ndithu cyclone inagwera anthu ambiri ndiye atatifunsa kuti tithandize

kuti ukafuna kuthandiza ndikuti kapena we- ndikuti ndikuti kapena basi alowa ati kudya no no no no no A national cause. no it's a national cause Yeah. and uh, titaona chonchija ine I approached a friend of mine that I knew some years ago anatumiza ndrama t- tamanga nyumba ku Phalombe tamanga nyumba ku Chisi eh, tukumanga nyumba pomwepa pa pa Chiradzulu pa mpaka lero

mm. chifukwa there are organizations national bank you know Illovo yeah. eh, fdh bank yapereka ndithu chithandizo chokwanira well I won't, I won't say chokwanira chokwanira per se chifukwa mm. pali anthu ena mpaka lero magaps, yeah. eh, magaps alipo uh, ah, akutithandiza kumanga so to answer funso langa a Chakwera mumamvana bwino kukhala bwino in the sense yes we, we speak uh, he has alipajana ana abwera to kuno Yeah. eh, eh, kamodzi uh, ti- anatiitana ku Sanjika ndi mai joyce banda Yeah. um, eh, kutifunsa kuti kodi eh, m- nkhani ya cyclone ikuyenda bwanji komanso overall eh, economy so you know.
heavy, heavy engagement ina inabwera nthawi ya cycle pamene munayamba kumakumana no Yeah. even before that Okay. eh, anadzabwera kunoko Okay. yeah uh, kunena kuti i think anazendera so even uh, uh, peter mutarika his excellency peter mutarika uh, anazabwera uzandera ende anazenderanso uh, madam joyce banda Yeah. so that engagement Yeah. eh, is something which we need to encourage Okay. because Ana- pasama- anakambaponso za- mwati za economy Yes, economy, yes, yes, kuti yes. kuti kuti yata Meaning kuti kodi eh, mkuiona bwanji economy okay ndiye nanenso nawauza maganizo anga munawauza kuti Eh, sono ukamalangiza mfumu sumapita pachulu kuti kuna kuti ndima- ndimanena zakuti zakuti Oh. Eh, ayi Okay. Koma pang'ono pokha. ya iyi nanena ndithu makamaka nkhani ya eh, expenditure yeah ya boma nanena kuti no we need to be very very careful

pushes the interest rates eh, mabankimu it does, even pushes ma prices yeah. on the market yeah. ndiye we have to be very very careful nkhani ya expenditure mm. eh, magalimoto aboma osangoti wowo wowo kumapita pena pali mm. ponse mm. chani so that, that was my advice I gave mukamalankhula ndi anthu ah, and I know kuti muli ndi ma connection uh, wina ananena i think nzanga Wonder Msiska kuti Atcheya amadziwa aliyense akhoza kuyimba foni olo ku Likoma kuli munthu amene a- Zoona. ama- ama- amadziwa zoona Ah, akumati chani anthu za mmene dziko likuyendera well ine ndikumalankhula ndi anthu i mean what i will tell you is what i will tell eh, Yes. dr chakwera yeah I, I- i think kudandaula kwa anthu ndi kukwera kwa zinthu dziko muno yeah maybe other people would be saying that's global But uh, it's a concern, a big concern. You know that uh, Malawi, in terms of poverty profile, is yeah. very, very high. Yeah.
ndiye ndi economy imene ililimu anthu ndithu akudandaula kuna kuti ah, zinthu munthu kutenga 100000 mm. eh, kulowa sitolo mtawunimu yeah. ukabwera kaphukusi kotero mm. That's the concern. Mm. Big, big concern. Mm. The issue of the economy. Mm. Mm. Ndiye muganiza kuti mkotani? Well, I mean, that's what I'm saying to, we have to control expenditure. Okay. Yeah. Usamukanga muli pasadaka. Yeah. Munthu kulande 200,000 kwacha pa mwezi. ndiye ukufuna kuti uchite spend a million kwacha Zina- zina Uja zokazipeza kuti uzitenga kuti eh. Uzitenga kuti. Eh, It's- zona. it's- it's a simple one. you don't have to be an economist it's a simple one Eh, munthu eh, uziona kuti ndimalandira ndalama mwakuti Yeah. Eh, ndichotsa chakuti ndikalipira madzi Yeah. eh, ndikalipira magesi Yeah. eh, nyumba ya renti Yeah. kachani ah, nditsala ndi mwina

ndiye basi munthu uzionanso kuti kuti zikuchokera pa- zoona zoona eh. Zikuchokera koma anthu atangomva kuti atcheya ali mubwanji si sikutani chipwirikiti I- i- i- inalipo nthawi inapita ku one of the shops yes eh, nanenso nanga si ndata ndikaone yeah ndiye kunadzabwera chigulu mene yeah atchali umabatsa kuti ndati yeyeyeye ene kumatenga brand
anthu amafuna kupeza mtendere whisky inu mkamwa izi no ndimayenda Ah, chabwino. ndimayenda kumene kuyendera abale you know, yeah, yeah.
ndi ndakhala ndi mwayi kuti nakumana ndi a Peter Mutharika nakumananso ndi achemwali anu a joyce banda uh, onsewo they speak very highly of you zikomo a Peter Mutharika ndi ananena kuti aja ndi achimwene anga uh, uh, a Joyce Banda ana- aliyense ananena kuti ndi achimwene mm. there, there should be something special about you kuti mmakhala nawo bwino anthu onsewa chonchi no I, i mean that's what i'm saying kuti ineyo eh, ndikaona munthu mm. uh, whether it's a president, uh, whether it's Brian Banda, kaya ndani. I, I- I think we, we should be creating an atmosphere mm. yokhalira limodzi yeah uh, chidani sichimanga mudzi yeah osati sichimanga mudzi chidani ayi munthu ukhale ndi mkwiyo kuti sindingalankhule ndi mnzanga cha no I, i think tizikhala ndi nthawi yoti tizilankhulana yeah. eh, we must create a conversation mm. among ourselves as malawians mm. tikatero paja i think they tibweretsa umodzi umene tiyenera kuti tikhale nawo mdziko muno mm. chifukwa akaona atsogoleri aja akulankhulana anthu apansiwonso mm. aziti ah kuti kani ndiye kuti ife timangolimbana pansipa mm. koma taonani atsogoleri athu auta mm. akulankhulana mm. so kwa ine I, i think mwina ndi chibadwa changa eti Eh, ali monga nanena kuti simasunga chidani ni munthu ayi Eh, kulongola naye bwino bwino ndito Ah,
ku- kwa kapoloma kuli bwanji kuli bwino of course pakatipa ndinali ndi akulu anga a senior chief kapoloma amene anatisiya yeah ya ndi chinthu chimene chatipatsa ifeyo makamaka kubanjaku eh, tikulirabe mpaka lero chifukwa si kalekale milungu itatu yapitayo ndiye pano pali process yoti tisankhe tsopano wolowa m'malo mwawo okay mwina kapena eh, mulowa ndi yeah ndikanakhala kuti sindinali president kumbuyoku oh ine ndi kwenda kapolo mamene
sibaheri mundi pasaba ndi a kapoloma amene kuti yeah yize direct is zoti kapena bwanji ah basi ndikanalowa

iya iyi ine ndimachokera ku chifumu kumene Eh, chabu- chabwino eh.
eh, kwa kapolomako mukaona amene anali akulu athu ndithu eh, oti munganenena Eh, kupanda kuti munali mbali inayi eh, yandaleyi eh, former president bwenzi akutchula ndithu kuti, ah, Senior chief. eh, eh, ndiye senior chief kapolomako eh, chabwino Ah, pamene tikupita kumapeto boma linachita drop ma charges uh, you know you have been ku court for a long time nkhani zokuganizirani kuti uh, munachita katangale um, munayilandira bwanji nkhani imene ija Mm.
poyamba ndinene kuti zaka 17 17 yeah. zitalizitali muli ku court ndinalibe panalibe mulandu wina uliwonse okay. chifukwa anthu amanena kuti o oh, oh, anatenga ndalama za boma ine sindinatengepo even one tambala ku boma no not even one tambala not even one tambala okay zimene amanena ndi zimene uh, ulendo wa late Gaddafi amatithandi- amatithandiza okay. personally kwa ine okay. eh?
ndiye atapita ku banki anaona kuti oh, zinalowa ndalama zakuti ndiye they thought kuti ndalama zija zinali zochokera ku madonors Y- you know anthu that's why I'm saying ignorance nthawi zina si yabwino palibe ndalama zingachokere kunja mdziko muno without going through account number one ya reserve bank okay no ndiye ah, 1.7 billion u- u- uzitenga bwanji kuboma it's not possible okay so zina uh, agadafi ankakuthandizani ndi ndalama A- and, and, and open okay eh, open nthawi imene ijaya amatithandiza you get some friends amene ndimadziwana nawo Yeah. akatumiza ndrama t- we got a, you know an election kumatithandiza they thought kuti ndrama zinali za boma panalibe khobiri lina lililonse la boma even my own personal business anazilowetsa momwemuja kuti o ndrama izi ni za boma panalibe china chilichonse kotero kuti mmene eh, ana- a boma anena kuti ayi mulandu tiuchite drop yeah Eh, ma, ma lawyers amene amandiyimirira ine anena kuti eh, definitely chilipo apa palibe nkhani Okay. eh, i think ma investigations yawo nkhani inayamba ya late ma late eh, bingu Yeah. eh, mungamanene kuti kuti munalimbana chani Yeah. palibe chimene ndinalimbana nawo Okay. ndiye kunadzabwera ngati kapena zinthu za personal Okay. koma ndinayidandaula nkhani ija chifukwa ndimangovutika for nothing paying ma, ma dues uh, maloya Maloya. you know so yeah uh, ndiye ndiye mwa- mwa- mwasumira aboma ah kodi sono boma tikune pano palibe ndalama nde tisumanso bwanje zoona i mean you, you know uh, ni- you- you- you- ndalama zija zimakhala za amalawi yeah mukanena za boma mukunena kuti ndasumira amalawi mm. atenge ndalama andilipire mm. 17 years 17 years 17 years mm. zaka zambiri on a, on a lighter note kodi ndiye kuti basi basi yani basi ndikufunsa basi basi basi basi simukwatiranso

ikazakwana nthawi muzamva tidzamva tizakutumizani khadi kuti tabwerani pano eh, kwapezeka ndithu mayi
Your Excellency, we, we like your humor and we want to thank you uh, potilandira kuno. After all is said and done, ndimafuna kuti muyang'ane kamerayo, a chair ali pa Times TV. apatseni moni amalawi iya ine ndikupereka moni kwa amalawi onse kuti chimene ndikupemphani nchakuti democracy imene timayikamba panoyi chonde ndikupemphani amalawi kuti tisayitaye iyayi chifukwa palibe chimene mungachita replace democracy eh, kumbuyoku tinali chi chi chipani chimodzi ndiye tisataye ufulu umenewo ufulu ndi wanu wa ana anu zidzukulu zanu chachiwiri tipitirize eh, makamaka nkhani ya kugwirizana mdziko muno kukondana wina ndi mzache democracy tikunenayi kapena matipati tikunenayi isabweretse chidani pakati pathu ndiye kuti democracy sigwira ntchito is inclusiveness imene imakhalapo yakuti ngakhale munthu akhale ndi chipani china koma at least akuchita belong ku dziko lino la malawi ndiye tisamu tisadane pa chifukwa chimenecho ndi mawu anga amene ndimafuna kukupemphani kuti pitirizani one kukhalirana limodzi two democracy ipitirirebe tisataye eh, ufulu umene tinaulandira Your Excellency, uh, former President

zinthu zisinthe basi
chezo wamasewera sechimene timakana osamatengera
mtundu wina
ayi munatilamulira Zikomo. and you were a very good president Zikomo. we shall always remember you what, i- what is important uh, for, for us is your the way you love malawi komanso kucheza Yeah, zikomo. kucheza Zikomo, tika- ti- man. tikabwera basi ma- majoko Inde, ayi, inde. timathokoza Zikomo, timathokoza kwambiri. thank you very much Welcome, Mr. Nisi. welcome, welcome. pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano i was honored to have uh, the former president dr bakili muluzi uh, president wathu woyamba wa democracy muno mmalawi sabata ino pamene tikukumbukira kuti tatha zaka 30 tili pa democracy tinaona kuti nchinthu chabwino kuti tibwere uh, tidzacheze ndi tate wa democracy ndine brian banda malo mwa ife tonse kuno ku bca hill residence kukuyamikani pokhala nafe and goodbye